Theip ar Luimneach stair a bhaint amach anuraidh agus cúig Chraobh na hÉireann as a chéile a bhuachaint nuair a chloígh Corcaigh iad i gceann de chluichí na bliana an samhradh seo caite. An deireadh ré atá ann nó an mbeidh siad ar ais arís ar a seana-léim i mbliana? Agus tar éis do Chorcaigh ceacht a mhúineadh dóibh sa chluiche ceannais sraithe, an éireoidh le Tiobraid Árann teacht chucu féin le dul in iomaíocht leis na fathaigh ó Luimneach i gCraobh na Mumhan? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. An-ruathar anseo go deo ag Alan Tynan. Tynan pas go dtí Darragh McCarthy, an leaid óg a bhí ag imirt an Chéadaoin seo caite sa gcraobh faoi 20, tá a chéad scór aimsithe aige sa gcraobh shinsir. An tseilbh ag Luimneach arís le Adam English, fear óg eile agus Adam English deas cruinn thar an trasnán. Pas deas agus críoch chomh deas céanna. Agus é sásta leis. Cén fáth ná beadh. Seans anseo anois ag Jake Morris. Jake Morris tá am aige chun é a chur síos, tá am aige tabhairt faoin scór agus tá am aige an scór a aimsiú. Agus Tiobraid Árann ar ais chun cinn. Bíonn sé go maith nuair a bhíonn seans aige, bhí sé thar thriúr agus fós bhí sé in ann ag an gcúilín, scór den scoth. Seilbh faighte ag Cian Lynch, Cian Lynch ag breathnú suas, an ceann seo buailte isteach sa gcoirnéal, i dtreo Shane O'Brien. Ah, scil deas ag Shane O'Brien, beirt curtha dá dhroim aige ansin, go hálainn ag Shane O'Brien. Fear mór ach tá scil aige, fear as Cill Mocheallóg, breathnaigh ar sin. Álainn ansin agus beirt curtha contráilte aige leis an bpíosa scile sin. Bryan O'Mara ag teacht anseo, Will O'Donoghue ag teacht? Bhfuil, ó bhfuil, tá sé ag tabhairt buailtear an sliotar ar an talamh agus tá an tseilbh faighte ar ais ag Bryan O'Mara. Bryan O'Mara ag leanacht leis, agus Bryan O'Mara thar an trasnán, bhí botún ag Diarmaid Byrnes, ní tharlaíonn sé rómhinic. An tseilbh faighte, an blocáil déanta anseo, Adam English ag dul isteach, cúl báire ag teacht amach, English fan na talún, ah, gleoite ag Adam English. Ní raibh Barry Hogan ag súil leis sin. Críoch álainn, píosa draíochta ansin agus píosa samhlaíochta ag Adam English. Álainn ar fad. The mechanism to forge a quorum in a cheap go mbeadh Tiobraid Árann ag luí síos an trá bhfuil buille mór an ceann seo buailte isteach cé aige a bhfuil an tseilbh Kyle Hayes ag iarraidh seilbh a fháil an bhfuil sí faighte Kyle tá ar an dara iarracht tá sé faoi bhrú, pas gearr buailte aige i dtreo Shane O'Brien Shane O'Brien ag casadh thart níl mórán spáis ach tá dóthain spáis aige agus tá Luimneach chun cinn arís anois Eoin Connolly. Tá trí cinn faighte aige go dtí seo ó bhuillí saora. Tá ceann seo taobh thiar den líne ceathrú cúig aige féin. Ceann mór millteach fada eile iontach ar fad ag Eoghan Connolly. Seilbh agus arís an obair atá na Tiobradaigh ag déanamh anseo chun dísheilbh a dhéanamh ar mhuintir Luimnigh agus níl taithí ag Luimneach ar an gcineál sin imeartha. Jake Morris á chur amach anseo do Craig Morgan. Craig Morgan ag bualadh le Brennan. Tá sé sin go deas. Tá sé álainn ar fad ag Craig Morgan. Tús leis an dara leath mar sin. Cinnfidh sí go dtiocfaidh seilbh a fháil. Sí faighte. English. Cian Lynch anois. Seo é Cian agus tá scór ag Cian Lynch. Bearna laghdaithe go péire. D'éirigh go hard ansin Will O'Donoghue. Colin Coughlan anois ag fanacht taobh céanna na páirce, isteach i dtreo Shane O'Brien arís. Ó, tá sé tar éis éalú taobh istigh de Michael Breen. Seans ag Shane O'Brien. Ah! Urchar ag Shane O'Brien agus an dara cúl ag Luimneach. Scóráilte ag an lántosach atá ag cothú fadhbanna. Aon uair a théann an liathróid isteach, Will O'Donoghue a thosaigh an ghluaiseacht sin agus nach deas mar a thóg sé mar a chas sé agus ní raibh aon seans ag Barry Hogan. An puc ag fanacht taobh seo na páirce. Caite briseadh síos. Pas Skippy buailte isteach go dtí Craig Morgan, Craig Morgan, John O'Brien, John O'Brien ag casadh nó John McGrath, ba cheart an mná John McGrath atá ann, ní hé John O'Brien. John McGrath agus tá cúl aimsithe aige. Tá a fhios aige seo go maith cá bhfuil eangach an fhreasúra agus féach mar a chas sé amach agus ansin críoch trasna. An-chúl ag an imreoir. An poc amach, Barry Hogan. Tá sí faighte ag Barry Nash. Nash ar aghaidh go Cian Lynch, Cian Lynch amach anseo do Tom Morrissey. Tá seans ag Tom, tá iarracht Tom ard agus tá iarracht Tom cruinn. Tá sé níos ciúine inniu ná mar a bhíonn go hiondúil ach fós scór deas ansin aige. Connolly arís. Cam seo an ghaoth ag breith ar an iarracht is í ag titim istigh. Ó, tá sí níl sí caite ag aon duine. Iarracht seilbh a fháil anseo anois. Jason Forde, Forde siar go Noel McGrath. Uillinn ghéar ag Noel McGrath, Noel McGrath go hálainn. Mar is iondúil, an-tionchar ag McGrath ar chúrsaí ó tháinig sé isteach anseo. An tseilbh acu arís. Jake Morris anois, Jake Morris go scioptha amach, seo gluaiseacht deas anois ag na Tiobradaigh, pas eile curtha ar aghaidh. John McGrath agus í báite aige. An dara cúl scór aige siúd ach sin cúl iontach ón ngluaiseacht go deo, báite ag John McGrath, ní raibh seans ag Nicky Quaid. Cúl den scoth ó imreoir den scoth. Tugtha ar ais. Tá a fhios againn cén fáth. Siú síos ansin. Cian Lynch ag slachtú mar a dhéanann sé chomh minic sin, fós ag Cian. An pas curtha uaidh aige. Is iad ag oibriú an liathróid sin do Diarmaid Byrnes. Byrnes ag teacht, Diarmaid Byrnes do Diarmaid Byrnes, Byrnes, Diarmaid Byrnes ard. Diarmaid Byrnes thar an trasnán. Tá na foirne cothrom arís eile. Darragh McCarthy agus tá brú air. Ceann nó dhó curtha amú aige. Caithfidh sé a fháil an ceann seo? Beidh scór an chothroma go deimhin beidh! Agus é tuillte go hiomlán ag na Tiobradaigh anseo. Seilbh ansin anois, cé a gheofas seilbh? Agus bhain sé sin ciceaidh air agus an fheadóg dheireanach séidte. Tá cothrom díreach mar a bhí níos luaithe in Inis.